igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo ndị ọma na-ege ntị nke onye chiri nya zere anyị abịakwakwa ka anyị si abịa okwu a kpụ n'ọnụ etu igbo si agba mbọ etu igbo si aba ọgaranya etu igbo si atụtụ atụtụ wee tụta ihe nke mụtara aka aja aja na-eme gịnị onye rụọ o rie nke ndị oyibo kpọrọ work and chop ee ọ bụrụ na unu nee anya taa unu ga-afụ onye anyị na ya nọ the president and the founder of mp masterpiece nigeria limited high chief chukwuemekeremive ezinwa ike the ezeugo one of umuhu ọkabịa ancient kingdom eze ugo ndị Igbo anyị sịrị ka anyị na ya nọrịa tata maka na ama gbalụ na ọ sọsọ ya bụbara businessman e nwere n'Umuhu Ọkabịa o ji eme ọgaranya niile ọ na-eme na ọ dị ka o nwere ife obele chemist pharmacy o tichawiri na ya bụ ihe na ọ sọ ya mebere business ama na-agba isi mba na ama agbakarịa na na anyị ga-abịa ka ọ kọwaala anyị bido na nwa na mbeyi na mbeyi etu o si were kpa ego maka na onye ego ya enweghị trace onye ego ya enwerọ mgbọrọgwụ onye ego ya enwerọ foundation onye ama akọwanwu etu o si were kpa ego wee nọrọ ebe ọ nọ taa ya na ndị ụtọ ndụ media house enwerọ gịnị enwerọ akụkọ maka na ife anyị bịara taa bụ ka nwanne anyị nwoke eme gịnị ka ọ kọwaa nna anyị ukwu anyị nwa bụ ndị ụtọ ndụ media house ekene gị anyị wee sị biko kene na-atụfurọ oge ka ka ị gwakene anyị onye ebe ị bụ and etu i si wee malite ndụ gị daalụ sir ndewo ndewo ọ ga-adịrị gị mma daalụ aha m bụ Chief Emeka Ike Ezeugo n'Umuhu Ọkabịa the Chairman Chief Executive Officer of MP Masterpiece Limited, makers of Skirt Blended Brandy. Ee, ebidoro m as onye Igbo and e jiri ịgba mbọ were mara onye ndị Igbo agụrụ m a mụrụ m n'Imo State n'Orsu LGA mụnwawa onye Ọkabịa ka e jiri Umuhu Ọkabịa were mara bụ ee agụrụ m akwụkwọ n'ala Igbo na Umuhu Ọkabịa were gụsa akwụkwọ were gbagota Lagos were nọọ with my uncle wụ Chief AN Chiedozie late nke na-ere ahịa ọgwụ
Kedu na ahọ ị gbagotere Lagos enwere iwesa? Agbagotara m Lagos n'afọ 1991. Onye kpọgotere gị ọ gịwa ji aka gị bịa ka ọ nne gị ka ọ that your uncle nọ na village kpọrọ gị? Ọ that my uncle kpọtara m ka m bịa mụọ ahịa bịa gbaara ya odibo. Okay, nke ndị Igbo na-akpọ ịgba bọyị. Ịgba bọyị. Okay. Na 91. Na 91. Okay. So ewere m gbasa odibo. Although the onye m gbara odibo nwere different different type of business. Agbagotegoro m ọnọ after m nọrọ two months ọ sị m pụọ n'ahịa ọgwụ m jee ebe a na-ere building material na Coker. Anọma m na building material. It happened that uh, nwanne ya nwoke ọ kpọrọ m ka ọ serve mazi ya nke ahụ happened after he died then uh, he now withdraw us back to ahịa ọgwụ anọzie m n'ahịa ọgwụ ahụ ebe ahụ ka m nọrọ were bido nke m na 1990 1997 e setụrụkwa gị ka ego ole ka uncle gị ji wee setụrụ gị hmm, the truth of it bụ na nọrọ m that period m nọrọ na nke ya ị mara na onye na-agba bọyị na-aga school from there anọma m my late senior brother Innocent Ike nke ahụ anwụzie so nwanne my nwanne my mother direct Mgbe ahụ ọ ka dị ndụ. Ọ sịzie m, Milla si ya jee manage shop my late senior brother. Okay. So anọzi m na ka m manage mee shop my late senior brother N'ebe? na Lagos Nnewi. Okay. So ebe ahụ ka m nọzi were manage mezie that shop Chineke were si ebe a were gọzie m due to enwele m experience of the business. okay o nwere onye setụrụ gị na ọ through business nwanne gị ahụ Yes, nyawa na onwe onye mere setụrụ m but eh, whereby na my brother anwụ anwụgo by then ọ nyanwa jiri aka ya sị m jee manage m ebe ahụ mbụ nwanne Yes. uncle gị ahụ na emechaa ya enyekwuo m ego Okay o nwere ego o nyebu wee gwa o nyeburu gị ego wee gwa gị jebe na nke your brother. So anọdụzi m ebe ahụ m na-eme business being that na amaragole m na mmadụ hoping nkwa ihe ilu ụzọ hope nọdụ na-ese mgbe a ga-enye gị manage what you have otu o siri train m because amụtara m ihe niile amamihe o ji were zụ m ka m ji aga n'ụwa okay yes everything in life awụrọ ego and by then oge ahụzi o meziri business ya ọ balance saụzi okay so he asked me hence my late senior brother nwụrụ anyị garazi ebe a me nọdụ ebe ahụ na-amanajị na ya ga-enye m ya ga-enye m ego along the line na-agụzi emechazie m na-eme m ofuma Yanwa na-abịakwa na nke m sizie there is ọnwụzie there is no need at a time sef o mecha dị broke ọ kpọọ m me zụnye moto enye m ya ego moto that time o were na-elive fine yes so that was Ichetara.
uh, about 1999 2000 ka ị zụnyere ya moto yes yes And Ọsatụ ọ ga-asatụ.
and Yes. o setụrụ ọ ga-esetụ Etu- e- blọk obi aṅụrị m wudeme that na oge m pụrụ na nke ya o wutekwere ya Okay.
and eh, all because of one my senior brother ka bishop akọrọ condition ka m ji ekwu and the more na onwe m eble m mezi eme because I was under boy by then okay. and that's the truth of it okay.
so but me na ya ese okwu me na ya ese okwu anyị na anụ even a na m akpọ ya ọga nwee onye na-eme m intimidate by then na Lagos oge m nwedịrị okwu with ndị Yoruba akpọkwa m ya na phone ọ gbara bịa ma asị onye mm, nna gị ọga m nna m ukwu okay gaba n'iru Mm.
so from there i you know ebido m zụwakwa ahịa ahịa ọgwụ ahụ na provision from there azụkatala m provision na sị well na alaikiri m enwere m love na mmadụ inwe product nke ya instead of ire nke ndị mmadụ from there ire ahịa ọgwụ ahụ adivertia m ịrụma bottle water ya na pure water rightway bottle water rightway 2007 ebido m 2007 na-arụ bottle water ruo 2017 2014 mụnwa asịzie na achọla m ịkwụsị bottle water ka m fesie hotel and ịrụma mmanya so mụnwa ebido that hotel business 2012 masterpiece hotel surulere then o ruzie na 2017 abanyezie m ka m rụmazie mmanya gaa ma a kuziere m ka e si arụ mmanya ndị na-aṅụ mmanya akụziere m fọmụla eji eme isi mmanya because of emerọ m biochemistry I have to look for onye mere a graduate onye m ga-use as production manager onye ga m ga-use certificate o jiri gaa school were register all my products which I did I started with Rightway Bitters Register ya with NAFDAC. From Rightway Bitters, register and skate brand. So from there is ebidozie m my life. Enwere m ọfịs na Surulere but presently after m nọ na Surulere ahụ, I move on to Ogun State. Agaziele ndata Ogun State, that was 2002, 2022. The place adịsarọ m otu m siri like. I have to struggle back to return back to relocate back my business to Lagos. Ya wee ebe nke unu mitiri m na plot 10 block B Oshodi Apapa Industrial Estate, Lagos. N- eh, nnọọ Nọ. ee igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ fụrụ etu o si wee were ya n'ahịrị n'ahịrị ee nna anyị ukwu enwere ihe nwekwara ihe m sị ka m jụọ gị ka maka ndị igbo tụrụ ilu sị na akọwaruo e wee geruo um, uh, how many years ka ị rọnụ business shop that your elder brother nwụrụ anwụ ihe echeta m
arọnụrụ m ya arọnụrụ m ya werezi ebe ahụ setụrụ nwa bọyị gbara m bọyị kedu afa nwa bọyị gị a Kingsley Kingsley onye ebe ka ọ bụ onye Ọsụ Ihiteukwa saịdị ebe ndị nna m ose oke n'Ọlụ oke oke from dia arọnụmara m emepe ebe tri brand betiri ọ na street yes na street yes arọnụmara m ya were mepee tri brand from dias edisaidizie m ka m je bak to ahịa ọgwụ ire ọgwụ wholesale I have to register Emlo Glory Pharmaceutical Nigeria Limited okay. that was 2004 ka m rejistra Emlo Glory Pharmaceutical Nigeria Limited enweghị m license mee pharmacist employed t signboard na-erezi ahịa ọgwụ on wholesale form Okay. ọ dị along the line o ruzie 27 I decide ka m ga back to na asọzi m ire ahịa ọgwụ because of ụmụ bọyị a na-akpọtazi na a na-achọzi ịgba odibo ọ dị ha ọsịsọ a na-achọ ego mbute so ewerezie m the shop m manejiri that time were duo nwa boy m na-anọrọ last there fezie ka ịrụ m bottle water Bottle water. ya na pure water That your brother nwụrụ oge ahụ ọ lụrụ nwaanyị. Mm, ọ lụrụ nwaanyị Ọ mụtakwara ụmụ. yes ọ mụtara ụmụ mana ofu nwaanyị anọ ọ mụtara ụmụ nwaanyị na Okay, only two yes, girls.
yes.
Okay.
and nwunye ya happen by then na ọ housewife ọ maghị Okay. ihe a na-azụ na shop Okay. and ọ maghị anya ahịa o yiri ewulie so onye nwa na onwe onye oge my brother nwụziri ihe ọ sị udeme ya zọrọ ire ahịa ụkwụ ahịa slippers so na sị nye ya ego ole dị otu a ka e werezie the shop ka mesie nọ na that shop it was settled peacefully with nna m also with my uncle okay na sị nye ya ego ole dị otu a ka o sepụ aka na the shop yes
maka echi niile sị na ọ ego nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ so ka o ji wee rigoro which na oge m gara na the shop my own senior brother direct o nwezi ihe dị na the shop much because ere kwesịrị ego o jiri sponsor so nke ahụ enye m 30,000 nke tọrọ m direct na-ere building material kedu afọ ya Anayọ Ike nke ahụ enye m 30,000 naira by then that was 1997 o nye m 30,000 naira mụ ewere zụzie ụmụ petipeti ahịa a na-ere ebe ahụ ewerezie m ya zụwazie ahịa tinye Ok.
Ee, Anayọ Ike daalụ anyị kenekwa gị maka nna m agwa m ụmụnna na-enwe diọkpara nwee diọkpa ee Anayọ i so na ndị diọkpara daalụ ee eh, Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụgo ihe nna anyị ukwu Ezeugo one of Umuhu Okabia kwuru ị sị na oge ahụ ị bịakwa Lagos na ị na-agbakwa bọị na-etinyekwa uchu n'akwụkwọ mm, aghọtara m kee ka i si wee balance the thing ịmana dị na onye ọbụla kpọrọ gị egwe ya na-eso mama na-agwa ya na-esoro ihe na-aga skuulu otu igo dị na secondary school and whether na ị na-aga once na two weeks or three weeks ihe dị ka ị na- ị na-azọ ọkpa na skuul skuulu and again ọ na-ị na-anọrọ na shop na ị na-aga. Yes. kedu ebe ị gụdebezi well oh, agụidere m finish my secondary are you serious then presently now I'm equipping onwe m ana m aga na Unilag

ị sị na kedu ahọ i bidoro imerụ your pure water and bottle water production na 2007 2007 yes then i wee run from 2007 till when arọnụrụ 2007 then rukwe 2017 na face mezie arọnụrụ m ya o ruo 2012 emepe first hotel m mepere na Surulere yes

nweta mezie contact ndị NAFDAC marazie what is their requirement Okay. then marazie that o nwere nwaanyị onye Igbo anyị na NAFDAC oge m na-arụ sụsọ pure water and bottled water the woman mụ na ya na-adịzi close ọ na-agwazi mgbe ka o ritayala now Kedu afọ ya?

right way dry gin so but those one m buru ụzọ register that period ọ dịsa popular ị ma onye na-agụ egwu nwere ike gụọ egwu nke ọ pick emesịa gụọ another one so elu ụzọ ọgbo na sụsọ mmiri ka m ga na-ere so oge m bidoro na-emezi pure water that period pure water ji adịzie too popular Too popular. na Surulere ebe m na-erun the biznes I have no Competition. competition na adịmadị I have to move to another alcoholic Okay.
Ee, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ee, nna ukwu ya bụ na na na ee, anyị ada ajụbu gị ụdị ajụjụ Nnọọ ka ọ dị mma. mana ọ ka ọ dị mma ka ndị na-ekiri anyị nwee ike na-aghọta na-agụọ 1 ewee mee gịnị? ewee gụọ 2 ee biko kene ee nna anyị Ezeugo since iji o nwere o nwere bad experience or ihe mwute merụ gị since 1991 to 2007 chọrọ idiscourage chọrọ idiscourage gị before i wee banyezie fully na iproduce mmanyazi now o nwere let's say like experience ị nwere ọ dịka wayo e gwuru gị maka nwoke ndị Igbo sị na a ya na-ada na-ebili o nwere mgbe a nọkatara ọ dịka ego i ji azụ ahịa ọ gbara ọsọ ma ọ bụ ị kwụnye ụgwọ ahịa e rie maka o nwere o nwere o nwere challenges ị nwere ime eme nchefu
hmm, one of ihe a na-ahụ na biznes because one o nwere oge m na-azụ ahịa ọgwụ ndị ohi bịara weta egbe hmm. ozugbo m je na-apụ maybe 10 minutes a sị ndị a ewerela ọkada buru egbe surround-sịa both ma ndị na-azụ ahịa na my place both ma ha emechakwa wesịrị ego ndị ha nwetara that time I have to sị Chineke na ọ ngịwa ma the best that na as far as na ndụ dị I continue kwa na-amanage that is why ọ na-adị mma ihe ọ bụla ị na-eme na ụwa gị akwụba aka gị ọtọ ị nọgodi idea of capital I nwehaana good trust with ndị gị na ha na-eme business, they can give you credit yes to go back. Ọ bụrụ na ịdị sincere na onye gị na ya na-emekọ business ya maragole na a sị ya ya nyejee n'ihe ị na-ego 200 before ya nyere 5 kere ma ị na-eji eji ya arụ ọrụ ịkwụrị ụgwọ kwa That means integrity.
yes na ị ga-enwerịrị integrity if you have that it is a foundation of ọ dị ka cash ya mere somebody nwere integrity nwere ike ga nweta ihe ijiri je eji 1 million nweta wulie nweta ya nwere ike weta trust ahụ nwere ebe ịnye ahịa gị na-erezi na-akwụghị ụgwọ na ha hụrụ ihe mere hmm. so that's what later bring me up I have to be sincere with you. okay so um, oge ahụ ị pụziri out of business because of ọkụ ahụ gbalụ factory gị na 2021 dịka isi wee kwu ichekwuziri kedu step i take gasịrị i jere gbaa afa maọbụ sị somebody kpọrọ gị jee na be nwa dibịa maọbụ na onwere society ị ga-aba onwere ndị tụụrụ gị alo na ihe a sikwa na village maọbụ na amusu maọbụ na ọ ndị gị na ha na-emekọ business your competitors nwere ka ihe dị etu ahụ si bịa gị n'uche ma ọ bụ mmadụ akpọọ gị na-agwa gị ya ma ọ bụ nwere ebe i jere ijem sị ka i je jụọ ese ma ọ fụ prophet or prophetess mara m ike gara ọkụkọ ọtọ hmm. Hmm, ụwa bụ onye etu onye siri kpado ndụ ya awụ m a Catholic member mesịa lụọ nwaanyị nwa ime a na-agazi awụrụ onye CMS ka m lụrụ abịa nga si eme nga se mba atị abụda

nwoke ibe m mma that na ọ na that is ego na-agụ m nwe inwe odukọ agụ ya inwe so onye nwe igwu me ngwayo si na ọ na-emere m abracadabra na mmadụ mere ihe nke nke enwu na ama ebelieve ụdị ihe a ma ebelieve aka aja aja mgbe ụfọdụ na problem nwere ike ịdapụta nwoke and ọ dapụta n'ụwa mmadụ na-ego moto moto enwe accident ọdụ ohi ya nara ahụ so i don't take it that is, that is what that day have brought Mm. so ma ebe dibịa ma onye njere contact ka ọ bịa nyere m aka ewerela m ya na ihe dapụtara m that na being that I cannot run away na awụrụ m ọga because oge ahụ dị ọ na-adịzi m ka m sị na nwa ọrụ ka m wụziri because of uh, expenses expenses and the challenge ahead. challenges nọ ahead ee eh, because etu ị ga-agbara Chukwu mee ndị ọgaranya mee ndị nọ gị wụ a leader you are be a leader you can't run away from yeah. problem pụta and responsibility thank you okay. Um, A ka nọkwa na obi the MD the Chairman Chief Executive MP Masterpiece Nigeria Limited anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ gbasara program anyị nke a kpọrọ aka aja aja na-eme gịnị mmanụ onye rụọ ya mee gịnị maka na ụtọ ndụ bụ gịnị ndị oyibo sị work and gịnị chop anyị na-ajụ ya na mbe na mbe ndị be anyị na-asọ na dabam dabam ka ọ kọọrọ ụnụ na amụghị ya ọ bụrụ masterpiece amụghị ya taa o nwee ego taa na onye ọbụla nwere gịnị ka aka aja aja si eme gịnị si butere ya ọnụ mmanụ mmanụ ya ntị ụnụ akara nke m so ihe ị ga-emedebere anyị wego nwa onye na-ele anyị na program a na-emetụrụ anyị aka na share button jegharị ma gbara ọsọ jewe na social media platform niile subscribe follow Ụtọ Ndụ Media House maka ọgụbekwe onye Uga asịghị ọgụsabe so nna ihe a chọrọ ịjụ gị wụ mgbe niile a ihe a na-eme mgbe niile a ihe a na-eme kedu n'afọ ị lụrụ nwaanyị
Okay, alụrụ m nwaanyị that was 2002 2002 2003 2003 yes okay ị lụgo nwaanyị before bido um, pure water factory yes yes Okay, Ọ because- gara ka m na-azụ ahịa ahịa provision and ọgwụ chemist and the provision okay okay okay ụnụ anụgonụ ya ihe niile nwere ihe anyị ji ajụkwana gị ajụjụ niile ahụ social media which we'll ask you your intake concerning social media in as much as eji m anya ime mmụọ na-ele gị na i yichaghị m onye social media ee mana otu esi efeli ego elu ị ma na igbo dịwara gboo eme nganga yes ezigbo onye ọbụla bụ ezigbo onye igbo ma ị nweghị nganga ma ọ bụ mpako na ihe ị nwere ma ọ bụ na ego ị nwere mara na ị bụghị ezigbo onye nganga maka ihe onye nwere ka o ji eko so biko site na ihe na-eme ugbu a ma na ihu akwụkwọ maka igbo si akwa ozu maka igbo si eme ihe niile afụ ndị ọgaranya kọmbọọlụ akụwaruo maka a sị ife kwụrụ ife eme gịnị ife akwụdebe ya elebe mmọnwụ elebe onye na-eti mmọnwụ maka ọ bụ mmụọ ka a na-ele onye na-eti mmụọ ka a na-ele na ihe so mmọnwụ so ọ na-abụzi a na-eme ya bụ occasion na-eme a na-efeli ego elu ụmụaka kịta chee na na a mụrụ gị taa eme gịnị ị nwee ego taa ọ kwa na ya butere anyị atụrụ ime this program anyị na-eme bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ so biko kedu ihe ị nwere ịgwa ụmụaka youth na-eledoro ndị nwegoro ego anya ma ego ha wụ vum ma ọ wụ secret society ọ na a mụrụ ha taa ha nwee ego taa
hmm, okwu gị dị mma nna anyị daalụ Ee, ị mara na as you know onye kwere ka aghọwuo ya aghọwuo ya ikwere ka ere ya ere ya ikwere ka eji i zuo oshi eji i zuo oshi because one
aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ị watch ya problem enwuru na dowuru ndị nne mụrụ ụmụ da-acause ya hmm. ha sọ nwa ha ịta ahụhụ and ha ga-epushukwe ndị nwoke na ọ bụrụ na the man lụrụ ha eji ego nwoke ezie kwuru onwe ya dupere o nwe nke sọrọ nwa ya je ịgba bọyị o nwe nke sọrọ nwa ya mụọ ọrụ so because of ha na-ebelieve na a ja-apị fonu pịta ego ịgba bọyị ejiri mara ndị Igbo ha na-asọzi ka ọ wụrụ ihe ihe na ikpeazụ and ị watchie onye ọbụla jere gba bọyị ị ga-amụtarịrị ofu ezigbo ihe ọga gị na-eme as far as na ị nwere mmasị nọnye with onye ahụ one year or nọọ six months ebe a ị ga-amarịrị ebe ọ na-ebute ahịa ndị na-ebu ihe ahịa otu esi agwa customer okwu ya ekwere zụrụ ahịa so na ụmụaka na-ese na ego na mbute ka a na-ebute ego asị asị ha ga-arụ ọrụ ego ọbụla ihe ọbụla a fatara n'eze adịghị eju afọ na n'eziokwu Ee, mmadụ nwere ike DM ị sịrị na i ti 10 naira i rie 20 naira iti ya oge many people deceivuru ndị Naijiria ha erie ego ha ha na iti 20 nweta 40 ha niile wayo but there is no short way to get money money ọ dị eme ị ga-amụ money dị ka foundation ụlọ ọbụla adịghị enwe foundation da-ecollapse ị nwere ike ịhụ onye rụrụ ụlọ sị na o nwe foundation o nwe pillar sị na ọ rụrụ three story building without pillar and that is why onye ọbụla ị hụrụ jiri agba bọyị jiri amụ ọrụ ihe mistake ya wo inye ya nwere ego ọ ga-amanagewuli

I don't know. No. Okay, go ahead. Ihe abatara okwu eme every time ọbụla mmadụ na-abịa agwa m lelelelele business nke agwa m ewelu na m leba anya na business ahụ sọpụta na ọ dị genuine esere m aka because ndị anya ukwu ọhaka anya ukwu ka ezigbo egwu ọga gbara bọyị wayo ị nwere ike dị anya ukwu na ụdị na a chọrọ ibunye ị 40 feet container n'ọnụ 20 feet na onye ọsọ ekpere ekpere ile anya ọrụ na onye onye i sendiri imeelụ aja ka imeelụ ndị ọjọọ kama ị ga-akpọ na WhatsApp kọlụ ndị gị na ha na-emekọ biznes ị bịa sị na anyị echenjiela akaụntụ eji akwụ ụgwọ soso akaụntụ ịrọsịrị ja-akwụ ya dọla ịdụ egwu ndị ọga dị ọkọ ọsụsọ wayo na-ebere na ego hmm. so the problem enwụrụ wụdeme na ụmụ anyị ndị Igbo ha ga-eritọn n'ịgba bọyị hmm. That is the only thing m nwere ike gwa gị. Okay, thank you. Daalụ nna anyị ukwu. Okay, chief, ịjụcha ka m. Okay, daalụ nna anyị. So, ihe gbasara ịgba bọyị ị na-ekwu. Ọ bụ onye onye mụrụ ahịa ya-amụtakwa the same ezigbo ihe nwa bọyị ya-amụtakwa n'aka ya aka ọga. Yes. Onye mụkwara ahịa.
Onye mụrụ ahịa Igbo na-eme aida na-ejere ịmụta nwa. onye ọbụla mụrụ ahịa hmm. tekiri knowledge from somebody hmm. ịgbara bụ onye na ịgba bọyị a o nwere ndị wụ na nna ha ji ego sị enyi m nwoke mụziere nwa m ahịa ya nọọ six months ya nọọ one year ya nọọ two years hmm. oge ebe ahụ o sikwela ebe nna ya pụọ o jee bie with onye ọzọ mara ka esi ebi ndụ mara ka esi agwa kọstọma okwu mara ebe a na-azụta ahịa mara ebe a na-ere ere so o nwedị knowledge but onye ọbụla anọ na ọgba bọyị oru esi ọ na-eche na ọ pịa fon ọ pịta ego ka ọ jee gwọọ ọgwụ dibịa gwọọrọ ya ọgwụ ọ na-enweta ego isela anyị ka n'ụwa ụnụ anụgodi maka ahụ m na-agwa ụnụ ị sị na ị ma eri ego ị ga-amakwa achụ gịnị achụ ego maka na ị mara eri ego ị maha achụ ego na ego na nga nna anyị ukwu o nwere ajụjụ m si ka m jụọ o ru oge ihe mgbu a dakwasịchara gị na 2021 ị bịara si wee kụziere anyị ihe gbasara mmadụ inwe integriti na ndị nyere gị aka bụ ndị ị na-azụba ahịa ị zụọ ha cash ibinye ha faktrị wee gbaa ọkụ ị nwere ike ịgwatụ anyị roolu ndị mmadụ or ndị sọplaya gị ahụ play gasịrị i weru bounce-ọ back Mm, the truth of it ị ma na o nwere ndị na-eresi factory ọbụla nwere ndị na-edi edi different different material yes and ọ wụrụ ihe m ma akpọwuli aha ha yes ndị yes ndị mụ na ha na-emekọ business. yes But ị ma na na ihe anyị ji different things anyị ji apackage ọrụ onye na-azụ ahịa tụọ ntị agakwala eto ya aka rekọd mara ka esi akwụkwọ ya ụgwọ mkpana ndị visitie ya ọfịs na ihu ihe mere nwa jiri aka ha na-azụ na ha gị na-ebi m mre ya bụ ụgwọ m efere ya bụ ụgwọ ezi afa ma gịnị ka ego ọ ga-enwe that problem they are the one that say they will stand um, with me and they will give me and I should be paying them I say well no problem so ọ wụ na-eme na ihe kuliri m because nwoke na-ada ugboro n'ọla ebili nwoke ọbụla adara ugboro naabụọ ọ dara ugboro naatọ ọ wụ ọ dara ofu ugboro bilie wulie ọ ndị ya na a na-eme the business ndị ya na a na-emekọ business dụrụ sọpọtụọ ya nke bụ ụzọ dị mma agaghị aga na biko
um, o nwere ihe m sị ka m jụọ gị because a na-ekwu ụmụ anyị jee gbaa bọyị ụmụ anyị jee gbaa bọyị a sị na ekwiri nwa ogburu ekwiri nwa anọsi ike biko anyị nụrụ na unu nwa bụ ndị ọga a na-abịa agbara bọyị ihe mere na ụfọdụ ụmụaka anaghị ekwezi eje bọyị na ọ na-awụ a gbacha bọyị na unu anaghị ekwe edu ha edu kedu ihe nwere ike ịkpata na nwatakịrị ya esi village bịa gbachara ọga ya bọyị for 5 years to 6 years ọ kọọ ofu akụkọ ọ kọọ ofu akụkọ mm, the truth of it wụdịkwe eh, anyị niile wụ mmadụ omume anyị niile dị iche iche yes mụnwa na onwe m ji akọwali ụdị ụdị onwe m because like na adịghị mụ akpọzi bọyị because enwezie m business a na m emezi buying and selling so hotel m na-amanage onye rụsị ọrụ as far as na ị rụrụ ebe ahụ whether na ị rụsị ọnwa agwụọ agwụọ nke ọbụla ị rụtara ị sị na ị na-arụ Akwụọ gị. akwụọ gị ụgwọ gị ọ sọgodi ya ya wụrụ na factory m na-arụ ọnụ na so adama oge m kpọrọ bọyị agago agago tego aga but the truth of it wụdịkwe ee mmadụ niile dị iche iche ọga ọbụla adịghị ekwe edu nwa bọyị n'ụdị na nwa bọga nwa dụbọyị a nọruo ole ị mara na onye ahụ awee progressive human being let us tell ourselves truth o nwere ndị na-eri nke ha rie nke mmadụ Ndị ọga na-eri o nwere ụfọdụ ndị ọga na-eme ha rie nke ha erie nke mmadụ. ọzọ and ị hụ onye ahụ ọ nọdụ na line ị jee na line ebe ọ nọ ọ na-agụrụ gị ndị niile ọnụ before ekpo ofu onye na-eme m ofuma ọ sị ya ma ọ ga-eduru ya nọọ ya nwa na ọga ya na akpagbu before because onye ahụ na-awụ ọgaranya ọ na-asị ọma ọgwụ ọbịa bụghị enwe ọkpọrọsị ibi wuli ahịa 5 million because ọga wụrụ problem dịrị ya ibie ya ahịa o rie ego gị nwa bọyị gbara bọyị ka ọ je ekwekwa ụgwọ ọ je ekwedu ya elu so ịhụ the life style of those type of human being ọ na-enwe limit ọ na-enwe ego ha nwere ebe ọ na-eburu oruteme because of ha belivuru na ha mụrụ oke amamihe nwa bọyị gbara na ịbọyị one year two years three years hapụ be nna ya ya n'orisi ịhụ na iri ndị na-aja na owere isi ege nụsị ị suppose gị idu ya na nke ọ nọtara oke owere ojemara onwe ya ịnụrụ ya mkparị na ọ nọgidere na ọ nọkọ wulie nke gị na-akwụrụ afọ ise gị na-akwụrụ idu onye n'obi ọsa ọrụba gebe ntị so that o ruo isi ịla village ịhụ ya n'ụzọ ụzọ ara adọnụ because some of ndị ọga duru e mesịa some of all this unknown gunmen anyị na-ahụ n'ụlọ because ọ gaghị esi edu ha edu Mana ose. ụfọdụ awụrụzikwa unknown gunmen n'oke anya ukwu ọ chọrọ ọ bịa taa na akpakarị ya ọga ya n'ego inye key packing store o je busisiri ahịa bie onye awụsa ya jere ya kwụọ ya ụgwọ fri onye awụsa na-ebu ibu ọ kụziere ya bujere ya oke four carton o mesịa aka ya na oke hụ ọ gaghị ama so ihe niile dependri on individual ahụbela m ụfọdụ ọga ndị mma ha wụ ezigbo mmadụ because ha nọ ntụba anyị na seli edo ọnụgo nwa bọyị jere bọyị sọsọ 3 months ka ọ nọrọ ọ sevụla 11 million agwagwa so nwa bọyị nọrọ 3 months buru ahịa 11 million because ahịa na-eresi igbo bụ ego ịhụ ihe ahụ ị ga-ama na ihe bụ ego and ọga mgbe ụfọdụ ọ na-ama ole ọ dị until ahịa gwụ maka a ga-ebido gbakọma ka e siri before you know it ọ sevụtara 11 million and ọ nọzi na 5 years ya na ọga ya kwuru ya bụ problem a na-enwe
igbo ndị ọma na-ege ntị o nwere ihe nna anyị kwukwuru ebe a na akpata oyi wee wụọ m and program anyị anyị na-eme na-aga so many angles maka na okwu na-apụta okwu a na-amụta ibe ya o nwekwara ife m chọrọ ime ka ị mata taa si n'ọnụ nna anyị ukwu were pụta ọ sị n'ụlọ na nwunye bụ onye anglikan ọkwa ikwu
o wee jee ofu ụbọchị na that anglikan nke na-aba chọọchị agụdasi urere o wee bụrụ na ihe ha na-eme ebe a mee gịnị masịrị ya o wee sorozie nwunye ya jebe St.
Bart's ọ maindịhọ na ọ bụbu onye katọlik
jebezie gbaa akwụkwọ na that St. Bart's ọ chọghị ịma na onye katọlik ka ọ bụ kedu ihe m chọrọ ime ka ị ghọta taa nwaanyị ọwụna ị fụrụ n'anya wee ọ na-eje ụka enu ọ na-eje ụka ana i wee nyoo ụka ahụ ọ na-eje wee fụ na ihe a na-eme ziri ezi na mmụọ gị nabatara ya nwanne m prove ịhụnanya gị ahụ n'isi njedebe jee soro ya mee gịnị jebe nya bụ ụka ọ bụrụkwa na gịnwa bụ nwaanyị na ị lụrụ di wee fụ ụka di gị na-eje di gị wee sị gị na ọ nke a ka ị ya-eso ya na-eje ị ga-akwanyere ugwu so ejebe ya maka ọ nya nwa nwe ụlọ mana a bịa na side nke nwaanyị nwaanyị enweghị right ịgwakwa nwoke na ọ ya-eso ya mana nwoke nwere right ịsị nwaanyị na ụka m na-eje ka ị ya-eme gịnị mana mgbe ọ bụla ị nupụrụ isi sị na ị ma eso di gị jebe ụka ọ na-eje before ọ nụta gị na aghasabego and nghasa ahụ ị ma survive ya until ị bichaa ndụ gị wee hapụ ụwa maka na unu kwuru na ofu ka unu ga-abụ 2 1 plus 1 ọkwa 1 ka ọ ka bụ ọ bụrọkwa 2 na marriage so igbo ndị ọma na-ege ntị nna anyị ukwu nnọrịkọta anyị na gị n'ụbọchị nke taa ọ magburu onwe ya now anyị sị ka ị werezie aka gị ka anyị fụgoro products niile a ị na-alụ dịka ị sị na ị baziri into production uh, from hotel i wee bazie to okay enwere m okwu okwu ndụmọdụ m chọrọ ịdụ ụfọdụ ndị Igbo anyị okay and ụfọdụ ndị ọga okay ị ma anyị nwere many ndị ọgaranya ndị Igbo anyị ụfọdụ due to ahụhụ ha tara before ha kpata ego na ndụ ha meziri ha out of it ha na-asụzi oyibo my children can never suffer my children can never suffer out of this e were meere nwata akwụkwọ ya gaa abroad ga agụva school nwata anọdụ abroad na-agụ akwụkwọ ka e nwee ike nweta akwụkwọ okay kedu ndị na-enye ndụmọdụ a ndị ọga ndị ọgaranya anyị nwere n'ala Igbo okay because ebe o si ewutekpe m ịkpa ha nke ikpeazụ ọwụdeme ụfọdụ ndị ọgaranya anyị nwere n'ụlọ n'ala Igbo achọ ha ahụrụ ka o mee nwa ha demere nda ga-amanage business ha ụmụ ha nọsị abroad agụ akwụkwọ ụfọdụ gụsịrị akwụkwọ ajụla mbata and the worst part ọ nọ udemere na papa ha na onwe ha zụrụ ha na school ka na-esendịkwara ya ego abroad nwata bata jee mee business ebe ọ sị mba na ebe ahụ mara ya ahụ ịnọ so the truth of it udemeka ndị igbo anyị kwụsị ịdị na-amụrụ ndị usa ndị london ha mụsa nwa ụmụ ha na Naịjirịa ha edie ya abroad ọ kaara gị mma na nwanne ya gụsịrị skuulu ebe a ọ private university ga mee masters abroad not nwata jiri agụsa sek ụfọdụ na-ede isi jee gụọ sekọndịrị skuul ma ndị praịmarị skuul ụfọdụ na-ede isi gụọ ụfọdụ ji ede ebe ahụ ha ga-amonitor ụmụaka ụmụaka ememe homo ụfọdụ na-eme lesbia ụmụaka rụzie oge ha ga-anọ nyere nne ha aka nyere nna ha aka na factory onwere ha ọfisi nwoke a na-achọzi ndị ga-amanage ihe o nwere achọ ya ahụ na and ọ ya na-akọsa na-akpata na ije some of ọgaranya ụfọdụ nwụrụ ịga di ya ụmụ ya nke a na-akọ n'elu nke a na-akọ n'ala because their mind are not one ndị nọ na abroad 5 years 7 years abatara abata ọsị ngịnị ya adị ekpe mbata ngasa ngasa because ya na nna ya anaghị anọ nso nna ya na-atụ ya ire ọ anabata ewezie famili na-amazi ndị nweburu ego mana ha enweghọzi so the truth of it udeme a na-ayọ ndị ụmụnne anyị ndị ọgaranya ha duo na-akpọlata ụmụ ha ala Igbo na-azụ ụmụ ha ebe a bifo ha aga mee masters outside ịnweta akwụkwọ kọntrị ọbụla ị chọrọ ije ije with eziokwu gị mee ihe ị chọrọ ime dịrị enwe ọba site ebe ọbụla ị chọkwara ịga ha ga-enye na akwụkwọ but the problem nwere owere na ọkụsọ na-eme ka ọ sị na ụmụ ha nọ abroad oge ha ga-enye idizi ụmụ ha ịma na edidi ọ dị ekpebata so please m ma like ka ndị ụtọ ndụ media nwee ike gbasa ozi ka ndị ọgaranya anyị na-azụ ụmụ ha na Naịjirịa ka ha nwee ike tren ụmụ ha Naịjirịa dịkwa mma ọpọtuniti eji enwe ego dị ebe ahụ honestly Thank you. As far as ị chọrọ ime genuine business. Thank you.
Okay, um, um, before ị gaa na ihe eji mara MP Masterpiece Nigeria Limited, um, Dadi ekwere m ghọta na i ji digrii na-abụ na achọrọ m ka ị kọwara ha experience gị ị mara mgbe ị gbara bọị ị gawabee skuul e nwere understanding ị nwere about business now ị meela ihe a na-akpọ theory ị mere theory theory wee gba bọị then now ị gaziri ị gago gụọ ya agụọ business admin kedu ka your experience dị kịta iji tu maka ime n'ọra gụọ ya agụọ experience gị now mgbe a na mgbe ahụ kedu nke ka ebelivụrụ na nke dị n'aka because before before ọ nwere ụdị iwe ọkụ m na-adị ewe mgbe ụfọdụ ama na ụfọdụ iwe ọkụ nwere ike ime m aka naabọ abaa n'ofu aka so
mana i mego theory na business uh,
Okwu mụ na ndị na-enwegodị misunderstanding na m ji eje ezi ọnụ m kwu wulie but in- that m ji eje ekwuwuli eh, because to avoid na ọ wụrụla threatening ka m nyere gị different petition so o nwere some things school mere m amụtakwana m ịdị neat mgbe ụfọdụ amụtakwana m iji nwayọọ ekwu okwu ka m gere ya wụ na

Production Mụnwa ime biz admin, ihe every business man needịrị wu otu ọ ga-esi nwụọ good packaging, pre nwụọ repụ, nwụọ ihe ahịa ga-achọ because ị ga-eneedkwa ịdị smart mara ihe line ị nọ, ihe ndị mmadụ needịrị n'ime ya and nye ha ihe ha needịrị. So by the time ihe i nyere ha dị okay, dịkwa na-eso na na ya finishing packaging dị sharp. I believe sky is your limit. Okay, thank you. Um, Igbo ndị ọma ije bụ na aka nakwa na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Onye rụọ ya mee gịnị? Ndị oyibo sị na work and chop maka na ụtọ ndụ bụ gịnị? Bụ ndụ. Before anyị chịkọta, ọ ga-akpọrọzi anyị ka anyị fụ products eji mara MP Masterpiece Nigeria Limited. Echefukwana na-esoro anyị na program a, a ga na-epostu agba nke ọbụla anyị ga na-epost every Saturdays of every week so metụrụ anyị aka na share button so anyị na the whole social media platform kọwara anyị ihe ịghọta TikTok eh, Instagram and the YouTube ụtọ ndụ media house gaa na comment section gwa anyị ihe ị mụtara i nwekwa ajụjụ ị chọrọ ịjụ onye kwuru okwu ma ọ jụọ ya ebe a na anyị na-afụ gị maka anyị bụ onye komita daalụnụ thank you igbo ndị ọma na-ege ntị dịka anyị na-abịa na nchịkọta agba nke taa dịka Eze Chinedu si wee kwu ee ụnụ nee anya ebe a nna anyị ukwu a bụ the CEO MP Masterpiece Nigeria Limited Chief eh, Chukwuemeka Ike Ezeugo one of Umuhu Okabia nna anyị ukwu biko ka ị were aka gị kọwasịara anyị ngwa ahịa niile a dị ebe a and ihe ọ na-alụ maka a ma na ọ ihe a na-etinye n'ọnụ ka ọ bụ mm?
okay ee ihe a wụ one of my products this particular mmanya um, nke eji aha ya wụ Skirt brandy Skirt brandy alcoholic drink hmm. so ihe a wụ otu ọ dị and the mmanya ọ dị everywhere a na-ere mmanya ọ nọ na hmm. trade fair na Izawa so ihe a wụ the product ihe a wụ otu ọ dị

Ọ dị register with NAFDAC. Then, Tested and uh, Trusted. trusted.
Okay.
then uh, e nwekwara another No, no, no. e nwekwara another anyị nwekwara another product there. Okay.
So Can I have a aha nke a wụ Good Fathers Whiskey.
Good fathers. Good fathers whiskey. So ndị ezigbo nna. Yes. Yeah, well, good fathers whiskey. Ọ makwa na Trade Fair onye Igbo ọbụla na-ere mmanya both na onye Yoruba na-ere mmanya and the, even uh, even the product uh, Nasty Blaq wụ our brand ambassador on this

new product a ga-launch by next month Wow.
ha jegema ihe wo ejiri arụsiri ya ike ihe wụ our new product jegema Jegema. so arụsiri ya ike and ọ mmanya ndị ọga so

so we have then anyị nwejiri nke anyị nwejiri nke eh, nke na nke four rounds bitters bitters hmm. nke our product hmm. nke four rounds hmm. bitters and eh, uh, ọ dị very very active ọ bitters uh, for ndị odogwu

This is how it look like. And Four very wonderful. Bitters. Very wonderful. Ọ dị very, very active. Okay. So anyị nwekwara other product guys. But meanwhile, presently, ndị ndị dị available here now. Okay. So ọ wụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ all because of love m nwere na production ya ka m kworo banye into production so that ka m nwee ike

250 okay ee igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịago na nchịkọta episode nke taa with the founder and the president of uh, MP Masterpiece onye e ji isi nkwụ na Naịjirịa were marụ ihe niile ịfụrụ bụ na be anyị ebe a ka a na-alụ ya and ndị NAFDAC ma maka ya ọ na-akwụ tax ya o nwere nke ọ na-boycott iwere ya etinye n'ọnụ o dozie gị arụ mana aṅụfekwana ya oke ịmara na a gwara gị na ị na-eme gịnị ị na-aṅụ maka ndụlụ na ebe onye daba ebe chi ya kwaturu ya igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ anyị ga-achịkọta agba nke taa wee na-asị gị nna anyị ukwu ka chineke gọzie gị ma gbaa gị ume ma na-akwakwara gị ụzọ werukwa oke amamihe o ji wee chọọ gị mma jisi ike were ya na-achọ gị mma site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Amen. mmanya niile a na-arụ na mp masterpiece eh, limited mmanya niile ejiri mara ha skirt brandy ha bụ gịnị ele ịṅụcha skirt brandy ma e nwee ihe ị na-aghọta chọbazie godfather maka godfather whisky ha dị gịnị ele
ịṅụcha godfather whisky ma e nwee ihe ị na-aghọta dịka ịgba nkwụ maọbụ ihe ndị ọzọ etcetera na etcetera na ị na-achọ gị ga-enye invitation jee chọbazie Jegema maka Jegema whisky ha bụ gịnị ọ na-eme gị n'ukwu ịmara otu o si eme gị trust gị onwe gị e nweziri nke a na-akpọ four rounds bitters Ọ ya na-enọ. bụ Ọ na-enọ. description ya ga-aga four ụtụtụ Fọbalị. ehihie Ọbara. abalị na ụtụtụ chọbakwa four rounds bitters Bitters. ịṅụchakwa ya ahụ niile ga-adịkwa gịnị Ele. mmanya niile ejiri mara masterpiece masterpiece na onwe ya Nigeria ma masterpiece 248 workers ha daalụ daalụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye rụọ o rie work and chop maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ihe niile na mmanya niile eji wee malụ mma mp masterpiece ventures nigeria limited